Maliyɛnw an ka foli ani tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye aw bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ka jamana kodɔnnaw wele minnu na faamuyalen don minnu ka kodɔn ka bon minnu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ actualité ba min bɛ jamana kɔnɔ bi a dogolen tɛ aw si la o ye k'a fɔ kunun n'o bɛnna juillet kalo tile tan ma an ka aéroport international Modibo Keyita la sɔrɔdasiw dɔ minɛna aéroport la maa bi naani ani kɔnɔntɔn ɲɔgɔn na k'u bɔra Côte d'Ivoire ka na sɔrɔdasiw ninnu u ka situation n'était pas du tout claire o kuma bɔlen ka bin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye a ka hakilina fɔ anw ka baara ye min ye o ye de ka sigi ka jateminɛ kɛ ka analyse kɛ ka kodɔnnaw wele ka na an ka sigi an ka kuma espace de vérité kan ka tiɲɛ kɛnɛ ka ɲɛfɔ aw ye aw ka se k'a dɔn réellement Modibo Keyita la mun de kɛra yen bi ye di ye z ye kalo tile tan ani kɛnɛ san ba fila ani mɔgɔ ani fila zoe de2de an ka sen tɛ maa dɔ bɛ an bolo bi n'o ye dɔta awakarisiri fɔmba ye koɔrima p pa dɔ dɔn n'a fɔra ko dɔta awakarisiri fɔmba aw bɛɛ lajɛlen' a dɔn a ka wuli kajɔ a n'a ka cɛsiri o dogolen tɛ fasoden si la an bɛ min ɲini aw fɛ ni émission in aw ye cœur bila commentaire la aw ka aimer aw ka partager kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw minnu kunna sirilen don docteur Abubakari Sidiki Fɔnba a bɛ na kuma fɔ kuma min bɛ se k'a to aw kunna sirilen bɛ bɔ maa dɔw bɛ ka u yɛrɛ kɛ MINUSMA mɔgɔw ka chargé de communication ye an ni olu tɛ an b'a fɛ ka jamana kɔnɔdenw de kunnafoni aw ka min dɔn dɔrɔn sɔrɔdasi ka ye jamana wɛrɛ territoire kan ordre de mission t'i bolo i ma yamaruya i nali a ma fɔ jamana marabagaw ye anw t'i kɛ foyi ye o la ni coup d'Etat labɛnbaga tɛ an b'o fɔ bɛɛ ye MINUSMA sɔrɔdasiw bɛ deli ka na Mali la ka kɔrɔ nin ɲɔgɔnna ma deli ka k'a la mun na nin kɛra sen in na ta la jɔni ni jɔni de kumana MINUSMA porte parole kumana ni Ala sɔnna an bɛna an da don a la ale ka analyse kɛra min ye nka sani n ka kuma di docteur Abubakari Sidiki Fɔnba ma sɛmɛ foli k'a di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔkan ka an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo foli kɛrɛnkɛrɛnyalen n b'a di PDGw ka PDG ma n'o ye Bama Dramera ye n'aw ye bazɛn dulɔki ɲɛnama ye Gandi maliyɛn na ko bɛnnen sigilen don micro kɔfɛ dɔrɔn a ye Bama a y'a barika da n'a ye bazɛn dulɔki ɲɛnama ye n na waati o waati hali ni n ma fɛn fɔ aw ye a ye Bama Dramera a y'a barika da Bama Dramera sɛmɛ foli a b'i ye k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Docteur Aboubacar Sidiki Fomba n tɛ ɲina k'i fo min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw t'a dɔn mais an yɛrɛ b'a dɔn o de kama caman bɛ kuma u t'a dɔn min bɛ yen ko ni bi ni an ka plateau ni ala bilalen don maa ye politicien ye mali kɔnɔ bi n bolo e docteur Aboubacar Sidiki Fomba don an t'a k'i ye wari kama an t'a k'i ye dɔwɛrɛ foyi kama a bɛ k'i ye faso kanu de kama jamana kɔnɔdenw de b'a fɔ an ye ni fɛn bɛ yen waati o waati situation confuse bɛ yen waati o waati k'an k'i weele ka na bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn san tun bɛ ka na sɔgɔmada fɛ boli tun ma nɔgɔ dɔɔni nka maaw ka wele cayara an ma kojugu k'an ka docteur Aboubacar Sidiki Fomba wele ka na k'an ka sigi ka kuma an y'i wele i ye baara fɛn fɛn i y'a bɛɛ lajɛlen bila ka na i m'a kɛ anw kama i y'a kɛ faso de kama docteur Aboubacar Sidiki Fomba an ka selima foli b'i ye samɛ samɛ spécial samɛ samɛ a foli b'i ye ka tila tuguni i ka foli lase an ka madamu ma ko an bɛ yafa deli kɛ madamu fɛ parce que tuma dɔw la tiɲɛ yɛrɛ la an b'i labɔ aa docteur ala yɛrɛ de b'a dɔn a ma nɔgɔ quoi a ka gɛlɛn an ma mais jamana ko la i bɛ yafa deli kɛ madamu fɛ kosɛbɛ k'an ko vraiment k'a ka yafa ma maliyɛnw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo arajo minnu sɔgɔlen don an na ani an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo ABK Solar maaw an b'u fo lampadaire panneau ba batterie lithium batterie Gel ani tubulaire ninnu u bɛ nin bɛɛ lajɛlen feere ni o bɔra yen an bɛ foli fanba di an ka Cheick Chérif Thiaman Haïdara ma a ye saga d'a ma k'an ka saga don furu la saga kɔni ma faga fɔlɔ ni ala sɔnna semaine kɔnɔna la semaine nata an bɛ sirifukɛ saga min d'a ma an n'o saga fana don furu la Cheick Chérif Thiaman Haïdara i folen don depuis yan f'i sigiyɔrɔ la kabako furatigi ni maa min mago bɛ sirifukɛ ka kabako fura la a bɛ se ka weleli kɛ 68 78 03 03 a y'a bisimila ka émission préférée kan espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye Abiba Market mɔgɔw fana folen don faso danbe lakana tɔn an bɛ a maa bɛɛ lajɛlen fo Oumar Baber Dicko aw bɛɛ lajɛlen folen don docteur i ni ɲantuma, anba Gandhi Malien n b'i yɛrɛ fo, kɔri baasi t'i la, alihamudulila, docteur sani an ka don an ka kuma kɔnɔ samɛ samɛ foli jumɛn de b'i bolo ka lase fasoden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan? yani an ka don samɛ samɛ foli kɔnɔ tasibila de bɛ n bolo fɔlɔ ka ɲɛsin minnu ni tora le 10, 11, 12 juillet 2020 n'an y'o kɛlɛ kɛ n'olu de sara bi anw bɛ jɔyɔrɔ min na an ka se ka o sɔrɔ ka tasibila kɛ ka taa u ma ka tasibila kɛ ka taa sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'u ma seli yɛrɛ kɛ n'olu de bɛ don baara la ko olu bɛ sa walasa jamanadenw ka lakana an b'olu fana fo minnu fana ni tora ko ala ka yafa u bɛɛ lajɛlen
n bɛ Corema a président ba Fousseyni Ouattara ka taa ɲɛsin an ka denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ma idirisa konatɛ musow ka ɲɛmɔgɔ madame diko ture korema bɛ yɔrɔ yɔrɔ mali kɔ kan ani mali kɔnɔna na n b'a bɛɛ lajɛlen fo n bɛ masaw fo k'u barikada ka masa ramani fo ka barika da o min ye bi don jira an na ka aw yɛrɛ fo ka fiɲɛ na i kana yafa deli an musow fɛ yafa deli ko t'a la u furula o kan o b'a dɔn k'a fɔ k'olu furula mɔgɔ min u ka jamana ko o t'o bila foyi ɲɛ wa u yɛrɛ sɔnna o ma fana nin tɛ k'u ma basi ye an ye ɲɔgɔn dɔn o sira kan wa u b'o fana kɛlɛ de la olu ta ka jugu ni ne yɛrɛ ta ye an b'a fɔ jamana n'i y'a ye olu ye cɛ sɔrɔ jamana dɔ de ye o cɛ in fana kalan o cɛ in bɛ ka wari min d'u ma k'u balo jamana in de y'o lakalan ka tila k'o sara u bɛ k'o wari de kɛ k'u labalo donc o jamana kɛlɛ o kɔni tɛ se ka fɛn yɛrɛ f'o la bilen alihamdulila o bɛ hakilisigi di an ma kosɛbɛ maliyɛnw nin ye aw ka émission préférée espace de vérité aw kɛra maa caman ye depuis suro fo ka se sɔgɔmada in ma aw bɛ ka an wele k'a fɔ an ka docteur abubakar sidiki fɔnba an ka a wele ka na an ka sigi an ka kuma dɔwɛrɛ tɛ bamananw ka kuma don ko awa ni fugulabilenman turabilen ye maa min fa faga n'i ye fugulabilentigi natɔla i bɛ boli bɛɛ lajɛlen b'o dɔn an ka jamana marabagaw u bɛ yɔrɔ min na bi son excellence colonel assimi goïta ka se cinq colonel ma fo ka se premier ministre ma docteur sogɛl kokala mayiga bɛɛ b'a dɔn u ni diɲɛmaa cɛ bɛ cogoya min na bi a dogolen tɛ maa si la maa tɛ se ka warabaden ta k'i bɛ tila k'i sigi k'a fɔ k'i b'i hakili latigɛ a ka gɛlɛn o hukumu de kɔnɔna la an y'a ye bi faransi gɛnnen kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn faransi ka force min gɛnna a ka ambassadeur olu gɛnni min kɛra a ka arajo minw an'a ka telesow olu datuguli min kɛra mali la an b'a dɔn a kɔlɔlɔntan tɛ an sigilen don n'o ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn minusma bɛ mali kɔnɔ yan mali kɔnɔna la minusma sɔrɔsiw n'u bɛ na nacogo jumɛn ni nacogo jumɛn de bɛ yen n'u bɛ na o sira fɛ depuis mali ka kɛ mali ye fɔlɔ an ma deli k'a ye ko minusma dɔ sɔrɔsiw nali aéroport la k'a kɛra mankan ye ko dɔw minɛna k'u bisigi k'a fɔ ko coup d'état kɛlaw don mercenaires don o ma deli ka kɛ nka sen in ta mun na a kɛra dɔw bɛ n'i jɔ ko propagande ni fɛn ninnu an t'olu jate an mago bɛ jamana in de la jamana in an bɛ ka siran min ɲɛ dɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an bɛ ka siran min ɲɛ bɛɛ b'o dɔn jugu bɛ ka fɛn min fana labɛn bɛɛ b'o fana dɔn donc bɛɛ lajɛlen k'i ka baara kɛ an ka baara ye kunnafoni di kunnafoni di jamana kɔnɔdenw ma mercenaire ko kuma min fɔra contre coup d'état ko kuma min fɔra docteur abubakar sidiki fɔnba a bɛ n'a da don a bɛɛ de la k'a bɛɛ walawala ka tiɲɛ fɔ aw ye a y'a bisimila émission préférée espace de vérité docteur Aboubacar Sidiki Fomba Mali ɲagaminen don bi jamana kɔnɔdenw jɔrɔlen don u sirannen don kosɛbɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an y'o de ye ka fɔ ko kunun an ka aéroport international Modibo Keita la Ivoirien ka soldat bi naani ni kɔnɔntɔn ɲɔgɔn na ko olu olu minɛna yen a ma dan o dɔrɔn ma u taara n'u ye fo gendarmerie la Kusiro dɔw bɛ k'a fɔ ko non ko propagande don dɔw bɛ k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw don dɔw ko ko mercenairew tɛ dɔw ko contre coup d'état don docteur a ka d'an ye ka se ka ko tiɲɛ yɛrɛ fɔ jamana kɔnɔdenw ye u ka se ka dɔn réellement mun de bɛ yen
Gandhi Malien n bɛ i fo n b'a fɔ Malien bɛɛ lajɛlen ɲɛ na tiɲɛ fɔ ko kɛmɛ a ka wusa nkalon fɔ ko kelen c'est vrai an bɛ politigi kɛ mais an ma politigi kalan ni kalabanciya ye an m'a kalan ni nkalontigɛ ye an donna politigi la faso kanu de ye an don a la o siratigɛ kɔnɔna na min kɛra kunun n bɛ fɛ ka hakili jigin kɛ i ka plateau kelen in kan yan ne k'i ma ko sanction yɛrɛ wulili ko ne t'a fɛ wallahi y'a fɔ yan nin plateau kelen sanfɛ y'a fɔ k'a kɔlɔlɔ ka bon wa sanction yɛrɛ fana ma wuli dɛ binkanni de wulila u binna an kan o de wulila o ye k'an ka wari minɛ k'an ka nafolo minɛ o ye binkanni o tɛ sanction ye sanction kɔrɔ ko k'i ɲangi ɲangili kɔrɔ k'i ye nin ko kɛ o ma bɛn an bɛ nin k'i la donc sanction b'a nɔ la toujours est-il que ne ye min fɔ sanction ma wuli mais n ko u ye binkanni min k'an kan n'u y'o bɔ yen u k'an ka frontièrew lakɔlɔsi kosɛbɛ parce que n k'a ni a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na an tɛ segin kuma na a bɛ se ka kɛ an bɛ min fɔ cɛn tɛ mais an kɔni b'a fɔ maintenant sa mun kɛra kunun n bɛ fɛ mɔgɔw ka hakili jagabɔ de kɛ force en attente de la CEDEAO a bɔra Mali da a ma bɔ Mali da CEDEAO de m'a ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ k'a fɔ olu de y'a kuma fɔ u kɛra k'a fɔ k'a bɔra a ma u m'a fɔ mɔgɔ si yɛrɛ m'a fɔ k'a bɔra a ma u m'a fɔ diɲɛ jɔn si ye oui an tun ɲinɛna nin kɔ koyi kelen
filanan Mali opposant bɛɛ taara dugu jumɛn na ka taa déclaration fo ka taa jamanakuntigiya ɲini o dugu la ni foyi ma bɔ a la Côte d'Ivoire sabanan président jumɛn y'a fɔ a da la fa ni an ka premier ministre dɔ communiquéra ko sanction minnu tara k'a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun fila kan k'an ka jamana bɛ ci o ye jɔn ye Alassane Mali opposant bɛɛ bɛ ka Mali neni k'u to dugu jumɛn na Côte d'Ivoire ɔ mɔgɔ minnu nana u bɔra yɔrɔ jumɛn
ɔ munna u ma na yanni sanction ka wuli
ɲininkakali kɛlɛ pourquoi sanction de kɔfɛ u bɛ na kabako don n'an y'o ɲininkakali bɔ yen an bɛ fɛn fila ta n'a y'a sɔrɔ MINUSMA don o tɛ na nin nacogo la MINUSMA n b'a fɛ bɛɛ k'a faamuya n'i bɛ na MINUSMA kɔnɔ a kɛra relève de bɛ kɛ a kɛra fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ sariya dɔ de kɔnɔ o sariya ye mun ye d'abord n'aw bɛ na MINUSMA na ni mali ni mali bɛ ka baara kɛ MINUSMA kɔnɔ mali bɛ baara kɛ n'a ka passeport de service de donc ivoirien fana bɛ baara kɛ n'u ka passeport de service de o la ordre de mission bɛ kɛ a bɛ signer new york de n'a sɛbɛnna new york u b'o papier de ci an ka ministre des affaires étrangères ma. o b'a sɔrɔ fana MINUSMA ka maa minnu sigilen bɛ mali la olu kunnafonina donc ni MINUSMA ka maa minnu bɛ na olu bɛ na MINUSMA ka protocole bɛ t'u kunbɛn depuis aéroport la parce que yamaruya bɛ MINUSMA bolo ka to yan donc non seulement autoritéw b'a kalama ministre des affaires étrangères b'a kalama MINUSMA yɛrɛ fana min bɛ yan o b'a kalama donc ordre de mission fana mɔgɔ mɔgɔ bɛ na a bɛɛ tɔgɔ bɛ sɛbɛn ka bɛɛ jamu sɛbɛn et puis passeport min bɛ i bolo o ye passeport de service de n'i ma fili Mali ka passeport de service ye bleu de maintenant ninnu minnu nana u ma na ni passeport de service ye ordre de mission an m'o ye i bɛ ka liste minnu ye ko ordre de mission ordre de mission n'a bɛ sɛbɛn hali marifa min b'i bolo a bɛ f'o ma ko fiche de renseignement marifaw kan o bɛɛ bɛ sɛbɛn ka na. arme lourd min b'i bolo a bɛɛ bɛ identifier k'a bɛɛ sɛbɛn ordre de mission kan u bɛ ka na nin minɛn b'u bolo nin minɛn qualité b'u bolo mɔgɔ min bɛ ka na Gandhi Malien ale bɛ ka na PA b'a bolo mitrailleuse b'a bolo ni ni nin b'a bolo a bɛ a bɛ tan a bɛ tan a bɛɛ bɛ fɔ liste dɔrɔn tɛ na contrairement mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko liste dɔ bɛ yen o tɛ o liste dɔrɔn tɛ o liste bɛ na liste bɛ accompagner ni fiche de renseignement de fana ye n'a bɛ f'o ma ko fiche de renseignement sur les armes parce que a fɔra kun ni minɛn dɔw fana nana o fisi bɛ min kɔmi bɛ ka tɔgɔ jira yɛrɛzo sanfɛ nka fisi fana jira an yɛrɛzo sanfɛ kɛ mɛ tmɔgɔ minnu nana pap de b'u bolo min ye porolenmi yɛrɛ ye a bɛɛ muso kelen dɔrɔn de b'a la muso kelen muso kelen mɛ tɛna mɔgɔ bi naani ni kɔnɔntɔn de don trante in pɛrez o ye forotu fecli ye 18 personnes o ye armée régulière ye mais muso min tɔgɔ bɛ liste kan n'a tɔgɔ bɛ ko sergent sergent de don mais o muso ka passeport kan a sɛbɛnnen bɛ de ko vendeuse ah confusion bɔ yɔrɔ la fɔlɔ
e ka passeport ordinaire kan e ye jagokɛla ye vendeuse ye mais papier min liste min nana o tɔgɔ kelen in de don han a ma yɛlɛma a b'o kan ko elle est sergent de l'armée muso kelen ko de filɛ nin ye ko tiɲɛ de bɛ ka fɔ tan bon sisan n'o b'o cogo la a ma fɔ ko mercenaire don mɔgɔ si ma mercenaire fɔ mɔgɔ ɲɛna o y'u ka invention de ye i b'o k'i ka jate de ye mɔgɔ si m'a fɔ fɔlɔ ko mercenaire don wa mɔgɔ m'a fɔ fana ko k'u nana coup d'état de fana kɛ mais an bɛ ɲininkali le la o tuma na ninnu nana mun na MINUSMA ko ale ka mɔgɔ tɛ n'a y'a sɔrɔ ko détachement dɔ don fana o détachement fana o ordre de mission bɛ min u ka kan ka na kun jumɛn na maintenant an bɛ tila ka ɲɔgɔn ɲininka mun na mun na a kɛra ivoirienw de ye ɲininkali ba bɛ yen dɛ ɲininkali ba yɛrɛ bɛ yen dɛ munna a ma kɛ jamana wɛrɛ ye mun tɛ Côte d'Ivoire ye donc n'i ye nin bɛɛ ta ka jateminɛ ne t'a fɔ ko tentative de coup d'état ne t'a fɔ ko mercenaire ne t'a fɔ fana ko MINUSMA mais nin b'i bila yɔrɔ jumɛn bon n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka sanga ka bɛn MINUSMA yɛrɛ ka rapport ma MINUSMA yɛrɛ ko a ka rapport la mali la ko soldat minnu bɛ mali la ko a soldatw ma former ka ɲɛ ko mais k'u bɛ dogodogonin dogow la k'a ma ɲɛdɔn qui sont pas transparents o kuma fɔra bɛɛ ɲɛna est ce que nin fana ye transparence dɔ ye wa non nin tɛ transparence ye maintenant an bɛ dɔw jaabi nin senfɛ dɔw ka kuma na ko ni mercenairew bɛ na k'u tɛna nin fɛ o tuma na mercenaire nacogo dɔnnen de don wa Ko dɔ bɛre la
sɛbɛn bɛ ko ni mɛre bɛ na a bɛ na ga kɔrɔ a bɛ tati de la a bɛ moto de la mɛ tinare bɛ se ka na sira bɛɛ fɛ u kana mɔgɔ ma bila fili la a nacogo tɛ mɛre la mɛ tinare bɛ n'a fɔ su de a yɛlɛmacogo bɛɛ b'a la a bɛ se ka ali ajɔn yɛrɛ fɛ k'a dɔn e sigi an ka sigi tɛ bɛ cogo di ma la bɛ se ka kɛ don nacogo tɛ mɛre la u kana fɔ ko mercenairew tɛna nin kɛ au contraire i kɔnɔ ko mun tɛ kɛ u b'o yɛrɛ de kɛ maintenant ne tɛ n banba o kan mais n bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ka mun faamuya minnu bɛ k'u da kɛ ka ko in nɔgɔya k'u dabara t'a nɔgɔya koyi k'a fɔ i da la ko fɛn tɛ yen o y'i dabara kuma de ye o ni réalité min bɛ terrain kan o tɛ kelen ye ni sɔrɔdasiw ka fanga binni n'o de ka di i ye k'i bɛ taa fɔ k'a nɔgɔya fo ka taa fɔ ko kuma o kuma k'a bɛ fɔ ko coup d'Etat kuma a bɛ ka kɛ de o non bɛɛ sɔnnen don ma an dun sigilen don n'a ye fana a tɛ ka kɛ de yan fo ni fo ni u dɛsɛra ɛ wa Macron yɛrɛ m'a fɔ a da la ko ka jama ko k'an asphyxier wa Jean Le Drian m'a fɔ a oui oui oui maintenant n'o bɛɛ bɔra yen diɲɛ kɔnɔ mercenaire bɛ yen ka tɛmɛ Minusma yɛrɛ kan a tɛ yen Minusma yɛrɛ n ko business de don oui mercenaire sigilen bɛ mun kan business tɛ yan oui a sigilen don o de kan
n'u ko ko mercenaire ko n'u bɛ na k'u tɛna coup d'Etat kɛ jamana wɛrɛ la mais Minusma ye Patrice Lumumba min faga est-ce que a fɔra ko jamana wɛrɛ mɔgɔ de y'a faga n k'olu de bɛ na ka na janfa kɛ n'a ko sera a laban na u b'a di mɔgɔ ma o b'a di jamana kɔnɔdenw ma fanga dira Alassane Dramane ma don min na e ye français ye françaisw ye ayi sa mais u tun t'a ko ju la non olu de kɛlɛ kɛ olu de Gbagbo yɛrɛ minɛ olu de m'a ko bɛɛ kɛ ka tila ka taa di ivoirien dɔ ma oui oui olu ka sɔrɔ k'i nin b'a la bɛɛ b'o dɔn o y'u ka baara yɛrɛ de ye, bon maintenant mɔ- mɔgɔ minnu ka baara y'o ye Oui. Nicaragua o président a fagara cogo jumɛn Oui. et puis an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Minusma ko min yɛrɛ filɛ nin ye Minusma bɛ na mun kama n ko bɛɛ dugujukɔrɔ ko de don la première bombe atomique du monde nka Congo a uranium bɔra Congo de bɛɛ t'o kalama maintenant ninnu tɛ ka na dɔwɛrɛ la dugujukɔrɔfɛn kɛlɛ dɔrɔn de don Minusma tɛ k'a fɔ k'a bɛ jɔ nin na wa a jɔra n'a ma jɔ nin na an kɔni bɛ mun fɔ Minusma tɛ to Mali la maintenant an bɛ min fɔ ka da nin kan ni enquête a kɛra cogo o cogo jaabi o jaabi bɔra la an b'a ɲini an ka autoritéw fɛ an t'a fɛ ka ivoirienw ka contingent ye Minusma la Mali la bilen han
k'olu bɛɛ gɛn ils sont suspects danaya t'u kan nin kɔfɛ ninnu non seulement ninnu tɛ to yan u k'u lasegin o y'an ka droit de ye maintenant Côte d'Ivoire yɛrɛ de kana na Mali ka a kana na Minusma foyi la le temps que population ka Minusma gɛn fɔlɔ parce que olu tɛn'a gɛn mais population de bɛna Minusma gɛn an tɛ ivoirienw ka détachement foyi fɛ Minusma la Mali la parce que ko damadɔ damadɔ minnu kɛra o ye an bolo taamaseere ye sinon ninnu ka na tan jamana in kɔnɔ i b'a kɔrɔ dɔn wa c'est une atteinte à la souveraineté de l'État ka na aw ma sara jamana ɲɛmɔgɔw la jamana ɲɛmɔgɔw tɛ foyi kala la voilà fasoden yɛrɛ k'a ka se ka c'est à dire u ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya u y'u kolon kɛ an na de ka na jamana kɔnɔ ten jamana marabagaw tɛ foyi kala la ko n'o ko ɲɛɲinina ko Minusma yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo min parce que hali mandat min filɛ u y'an ka souveraineté confisquer de donc Minusma kana a yɛrɛ sɛgɛn communiqué la a ma ɲininka nin na an b'an ka ko ɲɛɲini fɔlɔ n'a bɛɛ ɲɛɲinina k'a bɛɛ ɲɛ dɔn kuma min bɛ yen an b'o fɔ dɔw ka kuma ye ko ni kumana aa ni sarasi ninnu ye o ye kudeta ni sarasi ninnu ye o ye kudeta a wala bɛ ka kɛ don o don k'u ye o ye kudeta a kudeta joli balila a ka ca o yɛrɛ b'o dalilu dɔn an maintenant minnu ko ko tentative de coup d'état don o y'olu ka expression ye mais min kɛra nin ye nin ye jumɛn ye an ka ɲɔgɔn ɲininka ne t'o jaabi dɛ mais à partir du moment que maa minnu nana MINUSMA ko k'ale ka ciden t'u ye hali n'a y'a sɔrɔ MINUSMA ka ciden don u ma na sa u ma na MINUSMA kan non ne tɛ n banba u ka réseau la kuma kan n'a yɛrɛ bɔra télé la ka kuma tweet ya taa i mako la u b'a sɛbɛn tweet la u bɛ tila k'a fɔ k'u m'a fɔ n y'a mɛn u da de MINUSMA ka tweet tɛ ne satisfait n'a bɛ Olivier ma a bɛ bɔ de ka na télé la ka kuma an ɲɛ b'a yɛrɛ la kuma na a k'a démentir sinon sɛbɛnni ya taa i ka ci fɛ parce que an bɛ sɛbɛnni minnu kɛ u t'a signer k'olu de y'a kɛ o n'a tun ye communiqué dɔ de kɛ sisan k'a sɛbɛn communiqué de la MINUSMA au Mali k'a sɛbɛn k'a ban k'a signer a ye kuma min fɔ ne bɛ kala turu a la mais ne tɛ kala turu nin kuma na jusqu'à preuve du contraire an b'a ɲɛɲini de n'u tun nana MINUSMA ka cadre kɔnɔ o don mais n'u ma na MINUSMA ka cadre kɔnɔ u nana mun de la jɔni y'u ci u ni jɔni ka bɛnkan don o tuma na an ka sarasiw fana b'a dabɔ kama sécurité d'état b'a dabɔ kama dɔrɔn ka ninnu minɛ ten ka taa n'u ye yan o kɔni diɲɛ ma k'a ye sécurité d'état maaw y'u minɛ ka taa n'u ye mais n bɛ min f'i ɲɛna mɔgɔ min bɛ k'o information di o bɛ k'a fɔ k'olu de bɛ propagande gani maliyɛn n bɛ min f'i ɲɛna nin ye mali ye walayi ni ivoire sɔrɔsiw de tun ye mali soldat minɛ tan sisan b'a sɔrɔ u y'u ni tigɛ hali n'u bilara fo k'u sa u tɛ sarasiya kɛ tuguni parce que olu bɛ mɔgɔw terroriser de e m'a y'olu ka opposant ninnu u bɛ mɔgɔ to yen c'est ce que je vais te dire a bɛɛ bolila fo ka taa fɔ k'Alasani Daramani k'a tɛ nin na a tɛ yafa coup d'état min kɛra mali la a tɛ ko a fɛ ne t'a dɔn autorité ninnu tɛ fɛn faamuya kun min na c'est-à-dire hali k'a fɔ k'an bɛ sagaw bila ka taa d' u ma ne t'o ɲumanya ninnu na N'i ye jugu dɔn ka ban déjà non a b'a fɔ k'i ye mais éliminé jugu fila tɛ tɛmɛ a kan et puis mɔgɔw bɛ ka min fɛngɛ ee Alasani Daramani Watara a ma min to Guillaume Soro ye a ka fanga kɛmɛ kɛmɛ sarada o de ye bi wɔɔrɔ d'a ma a ma min to o ɲɛ a t'o to diɲɛ mɔgɔ si ɲɛ siga yɛrɛ t'o la siga yɛrɛ t'a la wa i o b'a kɔfɛ bi Faransi jɔn de don a b'o baara de kɛ sanga ni waati donc Ivoirien peuple bɛ Mali fɛ ivoirienw bɛ mali fɛ u bɛ mali dɛmɛ mais ɲɛmɔgɔ min b'u kunna n'ale kɛlen bɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ mali contre la n'olu bɛ fɛ transition ka bin n'o maralen b'ale bolo ye anw tɛ se ka da ale ka foyi ɲuman na tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn mali opposant bɛɛ fɛn bɛɛ b'a fɛ fanga in ka bin u bɛ fanga in nagosi a bɛɛ bɛ côte d'ivoire de maintenant an bɛ question min poser an yɛrɛ kun toujours munna a ma bɔ sénégal mais n'a ta o ta an bɛ min fɔ autoritéw ye n bɛ segin ka kuma kan u kana tulonkɛ mali ka frontière donyɔrɔ la c'est à dire fanga in n'a ko k'a bɛ bin bi a tɛ bin asimi ye koyi a tɛ bin choguel ye mais a bɛ mali de ɲagami tuguni a bɛ bin malien bɛɛ de ye mali bɛ ɲagamini min kɛ an bɛ ka siran o de ɲɛ parce que n'o kɛra ala k'an kisi k'an tanga su tɛ bɔ foyi fɛ o ye guerre civile dɔ de labɛntɔ ye min ni mɔgɔ m'o laɲini sɔrɔdasiw ninnu minnu nana u nana don min na n'u tun ma na jeli de bɛ bɔ n'u tun ma na jeli de tun bɛ bɔ ganima don min na sɔrɔdasiw ninnu bɛ na a y'a sɔrɔ an caman tɛ si an ka so ne yɛrɛ tun tɛ si n ka so parce que n'u tun ma na o don fanga bɛ minnu bolo n'u tun y'i sɔrɔ u b'i biɲɛ bɔ foyi tɛ bɔ a la bon o tun man ɲi jamana in ma mali mago t'o la mali ye jamana dɔ ye an mana kɛ cogo cogo malien tɛ kiriminɛliya juguba tɛ malien na ten wa an delilen t'o la an bɛ hinɛ hinɛ b'an dusukun na fo n'i kɛra mɔgɔ wɛrɛ i bɛ dɔrɔgu ta ou bien i bɛ dulɔ min i bɛ se k'i yɛrɛ bila o la kin y'i dépasser ra donc nin kuma in a tiɲɛ dalen bɛ kɛnɛ kan an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna u kana to ka jamana ka ko bɛɛ lagosi parce que dɔw bɛ taa han u tun kan ka na a mɛnna dɛ nin ko ma se nin na dɛ kuma ma jɛya dɛ kuma fɔra tan kuma fɔra tan olu yɛrɛ bɛ tila ka a fɔ tuguni quoi ko ko in tɛ ko jɛlen yɛrɛ ye u bɛ tila k'a fɔ tuguni ka mais ouais mais min ye dabali ban dɔw ko ko ko kuma nkalontigiyara mais o kɛra k'a fɔ k'a kun ma ɲɛdɔn ne ko ko min nkalontigiyara a ka kan k'a fɔ ko kun ma ɲɛdɔn est-ce que o kuma fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ olu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ olu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ donc halisa nin kuma lajɛya o gouvernement ye communiqué dɔ de kɛ ko kuma minnu fɔra ko nkalon don ayi gouvernement ma communiqué kɛ fɔlɔ ɔ communiqué jumɛn kɛra ko minnu minɛna k'u bilara fɛnɛ o fana communiqué ma kɛ wala nkalontigiyara ni fɛn jumɛn ye ne bɛ fɛ k'o fɛnɛ dɔn kɛ kuma minnu fɔra kunu a kɛra sa ko mercenairew don a kɛra sa ko tentative de coup d'état don a kɛra ko fɛn fɛn don minnu kɔni minɛna a nkalontigiyara ni fɛn jumɛn ye a foyi tɛ min nkalontigiyara a e bɛ kuma minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ e bɛ k'a bɛɛ de mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ n'i ye bɔlɔlɔ kuma gansan ta ka dɔ ka bɔlɔlɔ kuma kɛ k'o ye dɔ ka bɔlɔlɔ kuma kɛ nkalon ye o tuma na tiɲɛ bɛ min bon e yɛrɛ kɛra k'a fɔ i ka kuma kɔnɔ k'a kun ma ɲɛdɔn an ka mɔgɔ an ka fɔ mɔgɔ ɲɛna na ni an bɛ kunnafoni di malien min tɛ faransɛ mɛn o mɔgɔba tɛ mais malien kodɔnba tɛ yen dɛ o y'a kɛ gan mali an b'an ta fɔ bamanankan jɛlen na n'an nan'a ɲɛfɔ n'i y'an ta in lamɛn ka mɔgɔ wɛrɛ ka kuma lamɛn n'i y'u sanga ɲɔgɔn ma i bɛ nkalon ni tiɲɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na an tɛna n'a fɔ ko mercenaire don an tɛna n'a fɔ mercenaire tɛ an t'a fɔ k'u ma na binka la an kɔni ko a sariya ye mun ye n y'o de ɲɛfɔ i ɲɛna mais an kana mankan dugu la ka sɔrɔ a ma fɛsɛfɛsɛ hali an yɛrɛ ka sɔrɔdasiw n'u bɛ bɔ bamakɔ ka taa gawo n'u bɛ taa relève kɛ minnu bɛ taa relève kɛ u bɛ taa ni ordre de mission de ye taara ni ordre de mission ye u b'u relever minnu fana bɛ ka na tuguni olu fana bɛ na ni ordre de mission ye ordre de mission kɔrɔ ye mun ye n'i sara i sara jamana ɲɛ i sara parce que i bɛ ci la i tɛ ci gansan na administrativement a kɔrɔ o de ye i t'i yɛrɛ ka ci la maa dɔ de y'i ci n'i y'a y'a fɔ ko ordre de mission o kɔrɔ de ye ka bilasirali i bilasirala ni gafe min ye o gafe de b'a jira k'i bɛ jɔnni ka baara la a wari bɛ bɔ jɔnni kun a musaka bɛ bɔ jɔnni kun i bɛ ka taa baara min na a bɛ daminɛ don jumɛn a bɛ ban don jumɛn o ordre de mission kɔnɔ fɛnɛ papiye o de fɛnɛ bɛ di maramafɛn min b'i bolo maramafɛn joli don maramafɛn hakɛya joli don mobili joli b'a bolo moto joli b'aw bolo aw ye mɔgɔ jumɛn ye mɔgɔ kalite jumɛn b'aw cɛ la nin bɛ se nin na nin ye nin bɛ se marifa ci la nin bɛ se sari boli la nin bɛ se eh, ɲɛgɛn kɔnɔ baara la nin bɛ se nin na nin bɛ se nin na o bɛɛ de bɛ identifier eh, ni olu si ma kɛ an ma foyi ye ten ka na ni papiyenin gansan ye ka fɛn dɔ bɔ dɔrɔn ko u nana an tɛ da o la dɛ sisan diɲɛ bɛ yɔrɔ min na komi i yɛrɛ ko diɲɛ bɛ yɔrɔ min na k'a ko bɛɛ bɛ fɛsɛfɛsɛ a ka ko bɛɛ ka fɛsɛfɛsɛ u k'a bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna autorités fɛnɛ foyi man ka dogo jamanadenw na n'a kun kɛra mun ye a ka fɔ min don an k'a faamuya parce que sisan ko nalen bɛ yɔrɔ min na an tɛn'a fɔ k'olu dɔrɔn bɛ k'a mara dɛ mali ye bɛɛ de kunko ye oui bɛɛ de kunko don voilà oui. mais docteur hali bi fasodenw b'a fɛ ka min dɔn eh, an ka SE yala SE sera ka nin exploit ba in kɛ cogo di quoi a ka se ka ninnu fɛngɛ Modibo Keyita eh, Modibo Konɛ Modibo Konɛ n'a ka cɛdenw u sera ka nin kɛ cogo jumɛn
bɔn n bɛna mun f'i ɲɛna i b'a dɔn sécurité d'État baara baara dennin tɛ u y'a détecter cogo min na ala de b'o dɔn a ko kɔni ɲɛdɔnna wa a bɛ fɔ k'u ka baara ɲɛna kuma dɔ la n'a fɔra ko baara ɲɛna jama tɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ dɔw de b'a kɛ mais nin bɛɛ kɔnɔ ne kɔni bɛ min fɔ c'est vrai nin baara ɲɛna parce que Gani maliyɛn n bɛ fɛ i ka min faamuya a tun bɛ sen na anw b'a kalama a mɛnna ko sɔrɔdasi dɔw bɛna don mali kɔnɔ u bɛ don aéroport fɛnɛ kɔnɔ u bɛ na don min na o de tun dɔnnen tɛ c'est pour que n bɛ ka argument wɛrɛ de d'i ma oui n bɛ k'a faamu n bɛ k'a faamu maliyɛnw kana n'a faamuya a tun fɔra ko nin ko in bɛ kɛ mais a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ mais a bɛ na don jumɛn o de pereperela ma tigɛ hali dɔw kɛlen ka tɛmɛ duguma sira fɛ o fana ɲɛɲini bɛ sen na an bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ sécurité d'État fo u ka continuer u ka baara fɛ mais Gani maliyɛn an b'a f'u ɲɛna an ka sécurité d'État bɛ jamana o jamana n'o Mali yɛrɛ de commando ye u b'o dugu minnu na u k'o sécurité d'État fana renforcer a tɛ mɔgɔ tɛ mun faamuya n'a fɔra ko le service de la sécurité d'Etat a tɛna baara kɛ Mali dɔrɔn kɔnɔ dɛ, oui, a bɛ hali Mali kɔ kan, oui, oui, oui, Mali ni dugu o dugu bɛ wo fɛnɛ la u ka renforcer davantage u ka dɔ fara u ka vigilance kan et puis a ka kɛ Modibo Kone a ye performance don a ka baara la cogo min na a ka cɛdenw ta cɛden minnu bɛ miiri jamana la cɛden minnu bɛ jamana kanu minnu b'u yɛrɛ ci komi an ɲɛ b'a la cogo min na donc o baara u k'o renforcer toujours et puis an fana ka sécurité d'état dɛmɛ parce que kuma dɔw bɛ yen n'a y'a fɔ a bɛ kɛ piste ye sécurité mɔgɔw bolo. ça c'est vrai ça c'est vrai a b'u dɛmɛ kosɛbɛ. a b'u dɛmɛ k'a lamɛn wa a b'u dɛmɛ kosɛbɛ. maintenant n'i ma kuma min bɛ jaabi fana sɔrɔ. i kana nkalon tigɛ o kuma kɔnɔ parce que i bɛ kɛ sababu ye k'u fili.
oui oui oui oui. bon dɔw de tun nana o daminɛ réseau sanfɛ sisan. k'a fɔ ee nin ko in tɛ tiɲɛ ye koyi. kuma tuma u bɛ nkalon dɔ tigɛ o tɛ marcher n'i y'a ye ne kumana n kumana o de la parce que n y'a ye u bɛ fɛ ka nkalon de tigɛ maliyɛnw ka maliyɛnw lasunɔgɔ ka sɔrɔ nin ko bɛ sen na c'est n'a fɔ nin tɛ koba ye quoi voilà n'a fɔ nin tɛ koba ye or que ni koba tɛ jamana marabaa bɛ se k'u minɛ cogo di ka taa n'u ye i hakili b'a la wagati dɔ la ne ko n ko coup d'état dɔ bɛ ka labɛn Niger ka na mali la i y'a fɔ y'a fɔ y'a fɔ mais n ka kuma déclencheli kɔfɛ u ye enquête kɛ u y'a ko lasegin kɔ minnu yɛrɛ b'a la u jɔ donc ce qui est sûr an b'an ka kibaruya di ka maliyɛnw ja lawuli o ye tiɲɛ ye n'an bɛ ɲɛfɔli kɛ an k'a ɲɛfɔ u k'a faamuya kosɛbɛ parce que kuma dɔ la kuma fɔcogo a bɛ jamanadenw ja tigɛ mais kuma fɔcogo a b'a to jamanadenw bɛ da u yɛrɛ la u hakili bɛ sigi i n'a fɔ n'a fɔra ko OTAN bɛ na OTAN t'i to sanfɛ k'i cun ka jigin Mali la OTAN bɛ na ni sira dɔw de ye o sira minnu bɛ na olu de bɛ ɲɛfɔ n'olu ɲɛfɔra jamanadenw b'a dɔn a na sira ɲini a na sira ɲini bi transition fanga kɔnɔ Malien ye mun faamuya jamana ko la o tun m'o faamuya o non o tun m'o faamuya fɔlɔ oui donc o de kama n'an bɛ bɔ anw bɛ bɔ de ka mɔgɔw lafaamuya ne ka kuma min n'i y'a bɛɛ fɔ sisan est ce que ne y'a fɔ n ko coup d'état de kɛra ayi i m'o fɔ est ce que n y'a fɔ n ko mercenaires don ayi i m'o fɔ est ce que n ko mercenaires tɛ ayi i m'o fɔ est ce que n y'a fɔ n ko sɔrɔdasiw ninnu ma na kojugu kama ayi i m'o fɔ est ce que n y'a fɔ fana k'u nana ɲuman kama ayi i m'o fɔ a kan ka na sira min na an y'o bɛɛ de ɲɛfɔ kibaruyaw de don jamanadenw b'u wasa don a la a bɛ kɛ hakili jagabɔ ye maintenant u bɛ mɔgɔ minnu bolo n'u tilara u bɛ min fɔ an b'o fana ni ko minnu ye tiɲɛ ye k'olu da ɲɔgɔn ma ko in kun de ye ninnu kɔni tɛna se ka bila ten ni kuma musalaka dɔ ye mais docteur ne b'a fɛ ka min dɔn yala n'o y'a sɔrɔ ko MINUSMA maaw de don k'u nana u nacogo kɔrɔ la en même temps u ka papiyew dafalen don u tun ye jamana marabagaw fana ladɔnniya k'a fɔ k'u bɛ ka na yala jamana marabagaw bɛ tila ka bin u kan tuguni ka tila k'u minɛ ka taa n'u ye ka gendarmerie la wa non MINUSMA tɛ se k'a fɔ k'ale ka mɔgɔw don mais MINUSMA fana b'a dɔn k'ale tɛ ko jɛlen kɛ ne fɛ ka mun f'i ɲɛ na n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛ na MINUSMA bɛ dugu o dugu la a bɛ nin ɲɔgɔnnaw kɛ MINUSMA bɛ mɔgɔ baden de ladon aw tɛ mun dɔn o la u yɛrɛ m'a fɔ k'u ka ko bɛɛ ka ko transparence t'a la k'a ko caman dogodogolen don wa u yɛrɛ y'o f'u ka papiye kɔnɔ donc ne ye mun f'i ɲɛ na hali ni MINUSMA ko k'a nɔ tɛ nin ye a kana da a la parce que kɔrɔlen u bɛ effectif normal t'u bolo dugu la ka don ni dɔw ye sira wɛrɛ fɛ ni vigilance ma k'aw la u b'a essayer kuma bɛɛ n'aw t'aw ka dugu sécuriser ni vigilance t'a la olu ka sira b'o la o y'a kunko de kɛ olu tun y'u ka mago ɲini de kama o mago ye mun ye u ka to yan dɔrɔn k'an ka dugu nafolo lakana jamanadenw lakanali tɛ o tɛ MINUSMA ka sira ye o MINUSMA ka sira foyi t'o la MINUSMA c'est les états unis la france eh, les états unis et l'occident olu b'u ka sɔrɔ ɲini dɔrɔn de la parce que u b'a kɛ kuma min na i b'an tɔgɔ dɔn wa a bɛ fɔ anw de ma ko les pays d'outre mer d'accord ou bien les le tiers monde d'accord minnu da tɛ kuma na quoi ni min ka d'u ye u b'o k'o la u b'u sago la u yɛrɛ b'a fɔ ka cadre impérialisme na anw minnu ye tiers monde ye diɲɛ fan tɔw ni veto tɛ anw bolo surtout anw farafinw ko tafa t'an na sago t'an na n'u ye mun kɛ don min na n'u ko ko diinɛ min ye tiɲɛ ye o de ye tiɲɛ ye n'u ko ko diinɛ ko tɛ diɲɛ na diinɛ ko tɛ yen olu ka tiɲɛ de ye tiɲɛ ye wa olu ka nkalon de fana ye nkalon ye o de kama Kadafi fagara foyi tɛ b'o la o de kama Irak Saddam Hussein sara foyi tɛ b'o la olu bɛ taa bin jamanaw kan cogoya min ka d'u ye droit de l'homme t'a la foyi t'a la olu ta n'olu min ko min ye tiɲɛ ye o de ye tiɲɛ ye hali i ta ye tiɲɛ ye n'u ko nkalon don o de ye nkalon ye donc n b'a fɛ mɔgɔw fana ka min faamuya k'a fɔ ko MINUSMA fana ka taabolo la k'u tɛ mɔgɔw ladon nin cogo la o fana tɛ tiɲɛ ye mais a tɛ jɔ o la de n'a ma jɔ o la fana ɔ o kan ka kɛ ni mun ye Mali fana ka kan o de sen ka taa sa dan da mɛ dɔtɔ e yɛrɛ bolo bi yala a ye mun mɛn se n'u b'a ɲini a sa fɔ k'a fɔ k' b'a fɔ kota kala yɛrɛ bolo bi pa dɔw bɛ k'a fɔ ko bɔn ko koeta ko kuma ninnu bɛɛiri mɛn mɛ yɛrɛ bolo a mɛnnasi mun de bɛ ka mɛnnasi jumɛn ni perezte bi fɛ ma ne y'a sɔrɔ n' b'a fɔ kota kala jumɛn na mɛ i ma makɔrɔn ka vdo dɔ yan a ma fiyɲɛna ko seda ye sancɔn min wuli k'u ye k'u ye a k'u ye lejitimi tɛ di a ma tuguni a ko de ta kɛlɛ ma o kɔrɔ k'a ma bɛn ale ma mais ale Macron kelen ɲinɛna k'ale taara roi den sigi a ka roiya place la Idriss Déby den ni Macron ye denmisɛnnin min ye a ma lamɔ wa a tɛ bonyali kɛ fana c'est à dire parce que ne b'a dɔn o kuma jumɛn bɛ yen u ma min fɔ mali ma u y'a bɛɛ fɔ u ye kuma bɛɛ fɔ ko ka mali firi ne ko sanction min yɛrɛ taara mali kama a taara mun kama pour que jamana in bɛ se ka dafiri cogo min na maintenant Assimi filɛ kala ma fili a ye o kala ma fili an si ye jamanadenw ye kɛlɛ dɔ de kɛ bɛn kɛra a kan ko anw ka kɛ autorité ye maintenant n'o kɛra sanga ni waati coup d'état bɛ se ka k'i la k'i bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ lana hali ni kala filila i ye i bɛ taa kuma tɛ kala ma fili i ye bon surtout Assimi ye sira jumɛn ta Assimi ko a da la a ye kuma dɔ fɔ bamanankan na n b'a tɔ kana ma f'i ɲɛ na a ko a y'aw taw ɲini anw yɛrɛ b'an ta ɲini i b'o kɔrɔ dɔn a fɔ o ma ko la souveraineté je je gère je garde l'intérêt de mon pays i bɛ t'i ka intérêt ɲini donc ale ka jamana ale t'o bila mɔgɔ wɛrɛ ta ɲɛ bon alors que sariya mun bɛ farafinna i b'i ka jamana de bila faransi ɲɛ k'i ka jamana fɛɛrɛ ka di faransi ɔ Assimi ko k'ale t'a ka jamana labila faransi ɲɛ ɔ ale bɛ to yen wa ale tɛ to yen mais Assimi sera ka faransi ka armée gɛn maintenant e bɛ siran Côte d'Ivoire mun na maintenant ko min bɛ yen taasira min bɛ Assimi bolo n m'a fɔ n'a yɛlɛmana dɛ a bɛ ka taa taasira min na tan non seulement a bɛna mali bɔ dingɛ kɔnɔ mais a bɛ farafinna bɛɛ bɔ dingɛ kɔnɔ parce que an bɛ yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ de la fɛn damadɔ dɔrɔn de bɛ Assimi jɛ sisan a kana mɔgɔ si ka kuma lamɛn la a ka jamanadenw lamɛn o ye mun ye k'i sama ka bɔ CEDEAO la ka mali ka wari mali wari k'o dilan ka mali ka kan k'o don ba la n'a y'o kɛ a ka baara banna a k'i sigi ka maliyɛnw lajɛ dɔrɔn mais o b'a dɔn fɛnɛ n'a ko tora tan Assimi bɛ ka baara minnu kɛ jamanadenw bɛ Assimi nɔfɛ ka se degré minnu ma o o président modèle i se man di o la donc u bɛ na ni a modèle bɛɛ c'est pour cela dɛsɛsabilac politigi u y'o kɛ dɛsɛsabilac dipmati u y'o kɛ dɛsɛsabilac mɛti u y'o kɛ dɛsɛsabilac mili kɛ u y'o bɛɛ tante a si de ma ɲɛ mɛ kuma in ka bon mɔgɔ ma mɔgɔ min ka faamuyayali ma taa yɔrɔ jan u ye mɔgɔ min tɛ fɛ k'a faamuya su min bɛ fase ka baara la wala a i b'a fɔ ko faransɛ jɔn pa que a caman bɛ taa i b'a dɔn ko caman bɛ taa sɛ fara masɔn ye pa que mana fɛn fɔ mali ko in olu b'o bɛɛ gosi i b'a dɔn ko olu kɔni bolo an ka jamana la plupart francs-maçons u bɛ taa de ka t'u kale tubabuw ye k'u t'u janfa o kalelen don k'u ka dugu ci ka tubabuw sago kɛ o de kalekan caman bɛ farafin président caman taara i kale o la ka t'u kale ko an kɔni tɛ faransi janfa faransi ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'o défendre faransi ye o de kama ne k'i ma an ka constitution an k'a don a kɔnɔ ni min ye silamɛ ye k'i kale kuranɛ kan ko mali ka constitution k'i b'a bato ɔ e kaleli kuranɛ kan n'a sɔrɔ i taara i kale faransi ye o kaleli fila dɔ nin to yen ani double nationalité bɛ ni min ye chrétien ye i kale bibulu kan k'i tɛ mali janfa maliyɛnw bɛnna constitution min kan k'i b'a lawaleya n'i yɛrɛ ye josɔnna ye i kale ka jo kan ko jo k'i kun ci ni i ye maliyɛnw janfa n'an y'o don wa nafigiw tɛ sɔn o ma dɛ o tɛ sɔn sinon n'i ko pays laïque pays laïque kɔrɔ ye mun ye ko diinɛ min ka di min ye i ka don o la, i ka diinɛ bato bonya, bon maintenant ni a fɔra ko e taara o la k'e k'i kale e kun bɛ diinɛ min na i k'i kale o diinɛ fɛn dɔ la k'i tɛ jamana janfa e ko ko o tɛ laïcité ye a ma fɔ ko i k'i kale kuranɛ la k'i bɛ silamɛya sariya kɛ mali la dɛ mais i b'i kale kuranɛ la ko jamanadenw bɛnna sariyasunba min kan k'i b'a lawaleya wa i tɛ taa contre la a mana kɛ diinɛ min na dɔrɔn i ka kal'o diinɛ i kal'o kan e ka joli min filɛ ko kali bi bolo kan o cɔnci c cɔnci c a bɛ kan ka daminɛ k'i kali ala la fɔlɔ mɛ zz tɛ zi o nɔ de k'i u b'u jiri jɔn na sɛla fran pa que ne ka la o fi cɛlen faransi kan tɛ di z zi dɔnkuc tɛ zi o nɔ de la fran o cɔnsiɔn de b'an bolo yan o de kama o nɔ de la fran u b'an ka jamanaw de turu i ka d' ma u b'u kali mun de la donc ce qui est sûr gandi malien asimi bɛ sira mun kan kolonɛli ninnu bɛ sira mun kan n bɛ segin ka kuma kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma walahi ala kan'u ci u ka fara n'u farala a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ non fanga o fanga b'u la o ye bɛn fanga de ye dɔ bɛ to ka ɛɛ eh, dɔ ye ziirinin dɔ da a ye jateminɛ kɛ ko mɔgɔ dɔw tun bɛ to ka taa kuma mɔgɔw jɛkulu dama dɔw tun bɛ to k'u sigi mɔgɔ dɔ de tun bɛ yen ale tun bɛ to ka kuma sanga ni wagati maintenant wagati dɔ sera a y'i da de a tununna groupe la a tununnen u taara a nɔfɛ a ka so u taara a nɔfɛ u taara sɔrɔ o kɛlen bɛ ka tasumaba ɲaga tasuma in ɲagalen tasuma min bɛ ka bon n'a bɛɛ ye u y'o ta ka bila kɛrɛfɛ sɔɔni sɔɔni o sara o kɛra saribɔn ye maintenant tasuma tɔ minnu bɛ yen olu tununna u kɛra ka yirikuru wɛrɛ ta k'o bila tasuma tɔ ɲagara u ye ladilikan jumɛn sɔrɔ o la ko mɔgɔw ko n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ de ko aw funteni ani bɛɛ ka baara fara faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ baara tɔ layɛlɛ n'i y'a mɛn asimi bi maliyɛnw de bɛ yen cinq colonels de bɛ yen maliyɛnw fana b'u duguma maintenant ale lolo min filɛ ni tɔw tɛ ale lolo tɛ yen bon tɔw fana olu kana bila u kunna ko lolo min bɛ nin bolo ko o ye tɔgɔ wɛrɛ olu de y'a d'a ma maintenant n' aw kun kelen y'a bɔ a la lɔgɔba bɛ kɛ mun ye c'est pour cela n bɛ segin a kan n b'a dɔn u bɛnnen don dɛ mais u ka bɛn halisa parce que maliyɛn bɛnsɛn kɔni ka ca maliyɛn nanfigi ka ca mali de la i b'a ye i kɛrɛfɛmɔgɔ tɛ tiɲɛ f'i ɲɛna bon ne bɛ mun ɲini masa rahamani fɛ ala kana an kɛ kɛrɛfɛmɔgɔ ye kɛrɛfɛmɔgɔ min tɛ tiɲɛ fɔ a ka ɲɛmɔgɔ ɲɛna parce que i b'a dɔn k'o de bɛ ka mali in fili n'e ye gandi malien président ye sisan ni ne b'i kɛrɛfɛ e mana ko o ko kɛ ne b'a fɔ k'o ka ɲi ka sɔrɔ a man ɲi n kan ka f'i ɲɛna fɛrɛ la gandi e ko i bɛ nin kɛ ne tun bɛ fɛ i k'a kɛ tan n bɛ misali dɔ d'i ma an kuntigi mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye tuma min na a n'a ka sayibaw tun bɛ sigi n'a kun nana ni miirina mun ye u b'a ɲininka ko an kuntigi mamadu ne ko e bɛ ka nin miirina min fɔ yala jibirila de nana f'i ɲɛna wa ou bien i yɛrɛ de miirina don n'a ko k'a yɛrɛ miirina don b'a ko aa bon n'i yɛrɛ miirina don anw bɛ fɛ i k'a kɛ tan o fana ka ɲi ni nin kira b'o kɛ o ye kira mun cira ye o tun bɛ sɔn a ka sayibaw ma a ka sayibaw tun bɛ nin kɛ mais n'a kun ko jibirila nana nin fɔ u t'o sɔsɔ parce que o bɛ divinité la u bɛ cogo min na hadamadenw kan ka kɛ ten de a bɛ ɲɔgɔn ladi a kana k'e kɔnɔ k'e kelen b'a ɲɛ dɔn anw n'an ka président Fuseni Watara tɛ yan a tɛ ko bɛɛ kɛ n'a kun ye an y'ale bila président la mais a bɛ jama lamɛn ne yɛrɛ bɛ jama lamɛn donc il faut que colonel duuru ninnu ka ɲɔgɔn faamuya u k'a dɔn k'u bɛ maliyɛnw de kama a kana k'u kɔnɔ ko mɔgɔ dɔ y'u sigi yen jinɛ m'aw sigi yen wɔkulɔ m'aw sigi yen maliyɛnw de sɔnna u tugura aw kɔ danaya laadiriya ani ka jamana bɔ nɔgɔ la donc sanga ni waati u b'u sigi est-ce que an bɛ ka nin mun kɛ a bɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la donc u ka bɛn n'u bɛnna foyi tɛ s'u la mais min fara o kan gandi maliyɛn u k'u jija k'u hakili to hakɛ la nin ye ladilikan baw ye minnu bɛ ka di gandi maliyɛn hakɛ hakɛ hakɛ bɛ se dugawu la hakɛ bɛ se barika la bi ko dɔ bɛ ka kɛ mali kɔnɔ n bɛ tigɛ a kan i ka plateau fɛ ala tɛ tɔɲɔli fɛ a ye tɔɲɔli k'a yɛrɛ ma haram fantanw bɛ ka tɔɲɔ halisa Tunisie bi mali étudiantw natɔ ka bɔ Tunisie u ye avion tuma tuma n'u nana b'a fɔ ko avion fara tuma n'a nana b'a fɔ ko avion fara u mana ɲininkali kɛ ko n ko avion ko in bɛ cogo di gandi maliyɛn b'a dɔn k'o de kɛra sababu ye bi an ka denmisɛnnin dɔw bɛ kaso la Tunisie
an ka mali chargé des affaires bɛ yen papiyew b'i bolo maliyɛn dɔw de bɛ yen jɔnni kan k'i ka jamanaden labila k'i t'o lafasa o la e bɛ consulat la mun de la yen nafa t'o la yen nafa foyi foyi t'o tigi la gandi maliyɛn i tɛ mali de la kiri bɛ tigɛ e ni ne bɛ kɛlɛ la dugukolo nɔfɛ n'an taara kiribon na a bɛ fɔ ko ne ta don mais gandi maliyɛn a bɛ fɔ k'e ta tɛ mais gandi maliyɛn papiye dun b'e bolo o tuma na jɔnni y'o di e ma dɛ o tuma e ta tɛ mun na papiye bɛ e bolo mɔgɔ min ye papiye di e ma est-ce o fana nɔ man kan ka minɛ yan dugukolo bɛ minɛ tan min ye papiye d'i ma o tɛ ɲininka foyi e bɛ dugu e ka dugukolo bɛ minɛ la e dun ma dugukolo d'i yɛrɛ ma a dibaga dɔ de bɛ yen min ye papiye di e ma a bɛ fɔ ko e ta tɛ ko ne ta don mais o kɔfɛ a fɔ k'e ta tɛ o bɛ ko ban maintenant juge fana kan k'a fɔ mais karisa papiye min dira e ma jɔn fana d'i ma n'a o nana nkalontigiya e n'an taara o sen mɔgɔ min ye papiye di o ka taga a bo kɛ palan kɔnɔ kasobonba la est-ce que siɲɛ wɛrɛ mɔgɔ bɛ papiye fu di mɔgɔ ma sinon i b'a papiye fɛn fɛn sɔrɔ u b'a fɔ k'a papiye fɛn fɛn man ɲi ni maire dɔ ka cachet n'a ka signature t'a kan perepfe dɔ ka na ka sinti ba kan dɔnku an bɛ min fɔ tɔɲɔ man ɲi jamana kɔnɔ u k'u hakili t'o la kosɛbɛ parce que fantan caman bɛ ka tɔɲɔ kiri caman na kiri caman ka ɲi dɛ mais kiri ba den de bɛ yen mun ni bi bɛ ka kɛ mɔgɔ kan n bɛ n ka kuma kuncɛ min ye a kɛra asimi ye a kɛra anw yɛrɛ ye ni ala ye fanga nin nɔgɔya i ye wagati min na i kana taa bin fantan kan ko parce que ko ala ye fanga d'e ma masa Rahamani ta de ye fanga ye n'a y'a ja a b'a a b'a minɛ i la caman filɛ nin ye bi minisiri kɔrɔw don hali esansi sɔngɔ t'u kun non hali mɔgɔ t'u dɔn député kɔrɔ joli bɛ yen bi u b'u ka so kɔnɔ walahi donc mɔgɔ i ka miiri ko don min na ni ala ye fanga d'i ma i k'a dɔn ko don ban don bɛ fanga in na an ta tɛ transition kɛlɛ an ta ye maliko kɛlɛ de ye donc min bɛ Asimi nɔfɛ kuma la tunya na a bɛ ka faso kanu min kɛ a bɛ ka faso baara min kɛ u bɛ ka Mali dɛmɛni min kɛ o de kama u tɛ nin to yen tant que u b'o sira fɛnɛ kan jugu tɛ s'u la koyi mais n'u y'o bila Ala k'an kisi a man ɲi dɛ. Docteur abubakari sidiki fɔnba an b'i fo i ka wulikajɔ ani ka cɛsiri ani ka jamana kanu la maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn bɛɛ la mais docteur k'a fɔ jamana kanu b'i la o sɔsɔli tɛ maa si ye an y'o de fɔ ala ta kɔfɛ jamana kɔnɔdenw u dalen don anw na kun wɛrɛ tɛ u ko an ma an bɛ maa minnu wele ka na plateau sanfɛ maa lafaamuyalenw don kodɔnnaw don jamana kanu b'u la kosɛbɛ sinon i ye maa wele ka n'i ka plateau sanfɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba docteur ni danaya tɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ si i b'a wele ka na jamana kɔnɔdenw b'i lagosi ka sɔrɔ a tɛ tiɲɛ fɔ a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan docteur o weleli tɛ dafa siɲɛ saba la a dɔn weleli fanba jamana kɔnɔdenw ka wele don an b'a dɔn tuma caman an bɛ weleli ci kan i bɛ wele tuma dɔw la a ka di an ye i ka na sisan an ka émission kɛ i tɛ dɔwɛrɛ fɔ an ye ni jamana baara don ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni n'a bɛnnen don n bɛ na docteur o la i sara tɛ anw bolo an b'a dɔn i b'i ka baara min bila ka na plateau sanfɛ an b'a dɔn émission i b'a fɔ dɔw ye i bɛ kalo kelen kɛ dɔw nɔfɛ u tɛ na mais n kɔni kɛ bɛ min f'i ye bi donba in na i bɛ sira min kan ala k'i to sira in kan jamana kanu min b'i la ala ka dɔ fara jamana kanu kan halisa jamana kɔnɔdenw ka danaya min b'i kan ala ka dɔ fara danaya in kan halisa sinon i bɛ sira min kan ni tiɲɛ tun tɛ waati y'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ye an wele fan bɛɛ aw fɔra karisa aw fara karisa wele mais ala de ye an seere ye docteur i weleli jamanadenw bɛ nisɔndiya min sɔrɔ a la u bɛ min fɔ anw ye u bɛ folikan min fɔ anw ye ala de b'a dɔn o de kama n y'a f'i ye k'i tɛna fama plateau in ma ni politicien bɛ mali kɔnɔ bi an bɛ min wele plateau in sanfɛ ka caya docteur e don danaya de b'o kɛ faso kanu de b'o kɛ dɔnniya de b'o kɛ an b'a fɔ ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala ka jamana in kanu to an bɛɛ lajɛlen na ala ka mali kanu to an bɛɛ la hali bi n tɛ ɲinɛ n tɛ sɛgɛn o ye ka an ka sponsor officiel ba fo n'o ye bama dramera ye sijan kɛnɛya labanko ɲuman ala k' a di bama dramera ala k'a di a ma a bɛ sira min kan jamana in dɛmɛli fantanw dɛmɛli dɛsɛbagatɔw dɛmɛli yatimɛw dɛmɛli an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka dɔ fara an ka limaniya kan ala ka jamana kanu don an bɛɛ lajɛlen na ala ka an to kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ ala de bolo ala k'a di an ma jugu tɛ hadamaden na ni bana tɛ ala ka an kisi bana jugu ma ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ ma ala ka an ka san caya hakɛto yafadeli n b'a kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ aw k'a dɔn fana hadamaden n'i sigira ka ban k'a fɔ k'i bɛ kuma i bɛ dɔ fɔ tuma dɔw la i yɛrɛ bolo tiɲɛ don i yɛrɛ bolo k'a fɔ i ma don mɔgɔ gasi la i bɛ se ka don dɔ gasi la tuma dɔw la o y'a sɔrɔ i m'a dɔn an b'a fɔ aw bɛɛ ye an bolo fila bɛ an kɔ aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ yafadeli kɛ aw fɛ an yafalen don maliyɛn cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an yafalen don bɛɛ lajɛlen ma laɲini min bɛ an na bi o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in bɛ se ka basigi cogo min na ala ka jamana in ala ka jamana in basigi ala ka jamana in kɛ jamana kɔnɔdenw sago ye ala de b'a dɔn min ka ɲi jamana in ma ala k'o di jamana in ma ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam

Aw bɛɛ lajɛlen kilo kan awɔ établissement Batistar ko ko k'a fɔ aw ye ko aw mago bɛ jɔ tiyo tiyo la sojɔw robinɛw château d'eauw fo ka taa se usine de production de produit alimentairew ma i n'a fɔ jus fo ka taa se nɔnɔw ma ko aw kana jɔrɔ tuguni sabula olu nalen don n'u ka tiyo FlowGuard CPVC ye min bɛna aw nimisi wasa kosɛbɛ ko ni fɛn ɲɛna a sinaw bɛ caya Awɔ o ye kuma kɔrɔ ye nka tiɲɛ kura tɛ sabula an ka tiyo ninnu ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma da wa sanga ɲɔgɔn na ma foyi t'a la sabula i mana an ka tiyo ta k'a lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko lakikaw don wa danfara caman de bɛ a ni tiyo tɔw cɛ ni an ka tiyo ta i b'a sɔrɔ tɛrɛn bilenmani fila b'a la ka sɛgɛ kunkolo walima sɛgɛ nun kɛ a la o tɛmɛnen kɔ ala kan'a kɛ n'i ka anterepirizi walima i ka so jenina i b'a ye tiyo tɔw olu be yele nka an ka tiyo a be fin dɔrɔn de o yɛrɛ kɛnɛmana dɔrɔn fɛ o fɛnɛ tɛmɛnen kɔ ni tiyo tɔw mɛnna dugukolo jukɔrɔ i b'a ye a be sɔgɔ walima a be pɛrɛn an ka tiyo o tɛ olu si kɛ o ye danfara dɔ ye hakili sigi kuma la fɛnɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tiyo be dilan ameriki de a bɔra ameriki jamana kan olu ye yamaruya di Maroc jamana ma k'olu k'a dilan Maroc jamana olu de bɛ Mali fourni nin tiyo in na wa fɛnɛ représentant kelen pewu de b'a la Mali kɔnɔ n'ale ye Tayiru Tamadu ye Tayiru Tamadu ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Amdalayi ACI kɔnɔna ma Fédération malienne du football kɛrɛfɛ non loin de la Fondation pour l'enfance n'aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛw la k'aw to aw sigiyɔrɔ la aw bɛ se ka nin nɛgɛjuru sira ninnu wele 66 73 01 55 walima

Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market maaw tɛ yɔrɔ dogolen na. Olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ cité UNICEF ma. Fɛn min u ni Cité des enfants yɛrɛ man jan ɲɔgɔn na. Station Total kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi. N'i ko Supermarché Abiba Market, a fɔ an mago bɛ se magoɲɛ minɛn misɛnnin fɛn fɛn ma, nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. U ko ko an musolakaw ka lafiya, ko o de ye olu ka laɲini ye. O de hukumu kɔnɔna na sa, sogo lasagolen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman, o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. ka san dɔrɔn ka taa kɛ daga la fɛn min ye u nana an lafiya tobilikɛ minɛnko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumuni mago minɛn ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de be sɔrɔ u ka yɔrɔ la mɔninguru lasagolen fɔɔ ka taa se makɔrɔniw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen be sɔrɔ u ka yɔrɔ la wa ko i ye so furan ko k'a jɔsi ko kasagɛlɛnin b'i ka so kɔnɔna na ayi o banna supermarché abiba market maaw fɛ yen nɔ fɛn min ye kasadiyalan ɲuman déodorant dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni sokɔnɔnaw kama fɛn min ye fotewiw bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ be a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasa diya a fɔ supermarché abiba market maaw fɛ yen o ma dan o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u bɛ u fɛ yen nɔ minnijiw b'o la fɔɔ ka taa se boisson énergétique ani an ka sucrerie dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sukaromaw bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka yɔrɔ la

ale ni lɔgɔti gadani ninnu ye produitw ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société dramera et frères maaw fɛ ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se butigi la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen don bamako fantan ani naani bɛɛ lajɛlen de la ni o fɛnɛ ye société dramera et frères maaw ka butigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ halles de bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19 711 de ye sebeninkɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mɛtiri yɛrɛ ye o kɛrɛfɛla ye cɔyi ni a ni restaurant sibi centers man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta Mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19 Kalabankorokaw fo ka taa se kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se cɛbani fɛn min ye lise denba kanda keyita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la cɔyi wala n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen banankabugukaw aw fana bɛ se ka 7 11 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni banankabugu ta ni o bɛ lise ibrahima ly yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ cɔyi o ma dan produit gadani dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la ju kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw u be u ka yɔrɔ la ale ni buwasɔn dumanw fo ka taa se savɔnw ma deodorɔnw ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen be sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonɛzi peti matɛn ye o be yen fo ka taa se mutardi dumanw ma ale ni peti puwaw nin bɛɛ lajɛlen de be sɔrɔ u ka yɔrɔ la ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko sosiyete daramera e frɛr

al umura be silamɛw kunnafoni k'a be dugutaa kɛrɛnkɛrɛnnin min labɛn saan ba fila ani mugan ni fila umura hukumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw be sen na hinjikɛla minw b'a fɛ ka taa umura la ɲina sungalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avirilikalo tile naani ka taa bila a tile tan ni seekin na saan ba fila ni mugan ni fila ko o musakaw be t'i jɔ sefa wari miliyɔn fila ani waa bi seekin na minw b'a fɛ ka taa sungalo dɔgɔkun labanw na N'o b'a daminɛ avril kalo tile tan ani wolonfila ka taa bila mɛ kalo tile fila la san ba fila ani mugan ni fila o musakaw bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn fila ani waa kɛmɛ ni mugan na al umura b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bɛ sen na halisa minnu b'a fɛ ka taa arajaba kalo o dɔgɔkun labanw dugutaa la ni o yɛrɛ bolodalen don ka bɛn fevriye kalo tile mugan ni fila san ba fila ani mugan ni fila ma Al umra bɛ silamɛw fo minnu ye dannaya da u kan wa a bɛ weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka dugawu kɛ u ka taanikasegin ɲuman na saudiya jamana kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan al umra ye cakɛda ye min bɛ biyew feere minnu bɛ dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutaalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la an ni kɔnpanyi caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na Ka fara o kan an bɛ visa di Dubayi tagalaw ma ka assurance labila dugutaalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caman wɛrɛ. An ka musaka sara siraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al Umra sigiyɔrɔ bɛnnen don immeuble Fatoumata Soumare ma, rue Baba Diarra, porte 460, ka ɲɛsin immeuble Djigue 3 ma. Nɛgɛjuru siraw, mugan, mugan ni fila, bi saba ni naani, bi wolonfila ni seegin. mugan mugan ni fila mugan ni naani bi wolonfila ni fila walima bi wɔrɔ ni naani mugan ni sekin mugan ni sekin tan ani duuru bi wɔrɔ ni wɔrɔ bi wolonfila ni sekin bi sekin ni sekin bi wɔrɔ ni sekin bi wɔrɔ ni wɔrɔ bi wolonfila ni saba bi duuru ni kelen bi duuru ni duuru walima bi wolonfila ni wɔrɔ tan ani duuru bi saba ni saba bi sekin ni naani an ka email al omrabas arobas